Quizeanna, Aon ábhar a bhfuil gach rud ann dó feicfidh sibh quizeanna ann. In áiteanna tá ábhar nach bhfuil na nótaí iomlána ann fós ach fós feicfidh sibh quizeanna i gcuid acu, Gnó na Sraithe Sóisearaí, Stair na Sraithe Sóisearaí, Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí, Gearmáinis, Fraincis, Spáinnis na hArdteiste. Feicfidh sibh ann iad, mar sin bain triail as, téir isteach, féach ar thopaic, féach an quiz ann. Tá mé ag léimt isteach i Sraith Shóisearach Ailgéabar anseo. Tá mé ag léiriú sampla ón tSraith Shóisearach ach is cuma, d'fhéadfadh seo bheith Oiriúnach don Ardteist nó don tSraith Shóisearach? Tiocfaidh na quizeanna ar an Ailgéabar ar fad suas. Tá mise chun féachaint ar an gcéad ceann. Tá mé chun tosú ar an quiz. Níor chóir go mbeifeá i gquiz matamaitice díreach ag rá Oh I wonder agus Oh B, caithfidh mé B isteach mar fhreagra. Ba chóir go mbeadh tú ag tógaint peann agus páipéar, scríobh síos 3 A, móide 4 A, lúide 2 A, mar a dhéanfá i gcomhair d'obair bhaile. Mar a dhéanfá i scrúdú, oibrigh amach é féach cén freagra a fhaigheann tú, cuir isteach an freagra a cheapann tú atá ceart, 3 móide 4 sin 7 A, lúide 2 A sin 5 A, ceapaimse go bhfuil 5 A ceart, cuir isteach é. Is féidir leat féachaint ar an bhfreagra, oh yeah look tá tú ceart! Nó is féidir leat leanúint ar aghaidh go dtí an chéad cheist eile agus lorg é, 10 A, lúide 5 A sin 5 A, 5 B móide 15 B sin 20, 5 A móide 20 B an chéad freagra arís. Okay, b'fhéidir an uair seo go raghfá ar aghaidh gan é a sheiceáil. Ba chóir go mbeifeá ag scríobh síos na bhfreagraí, ag iarraidh obair amach raibh tú ceart nó raibh tú mícheart, ag iarraidh an botún a rinne tú a aimsiú más rud é go raibh tú mícheart. Em, tá mise chun rith tríd an ceann seo mar sampla, ach nuair a chríochnaíonn tú an quiz, déarfaidh sé leat, fuair tú tríocha trí fán gcéad ceart, ok! Tá tú ag obair, tá rud éigin ar siúl agat, fair play, tá tú ar an mbóthar ceart, ach lean ort leis an súil siar agus feabhsóidh tú. Déan an quiz arís, déarfaidh sé leat cad tá ceart, cad tá mícheart agus cén fáth. So, ceann seo an freagra a thug tú, sin an ceann a bhí ceart. Rud céanna anseo. Feicfidh sibh sa mhata díreach an tseachtain seo go bhfuil sé ag tosú go mbeidh na réitigh ag teacht suas anseo, beidh tú ábalta feiscint díreach cad a bheadh déanta ag duine éigin eile. Más rud é go ndéanann tú quiz cúpla uair, agus beidh tú ag déanamh quiz cúpla uair má tharlaíonn sé nach bhfuair tú 100 fán gcéad, má tharlaíonn sé go bhfuil tú ag teacht ar ais ag iarraidh súil siar a dhéanamh air, brúigh ar an scór a fuair tú, agus tabharfaidh sé liosta duit de gach iarracht a rinne tú, an chéad uair a rinne tú é fuair tú 17 fán gcéad, uff. An tarna huair, fuair tú 33 fán gcéad, oh god. Ach, Lean tú leis an staidéar agus an tríú huair fuair tú 100 fán gcéad. Déan an quiz arís agus arís agus arís, b'fhéidir cúpla uair san oíche céanna má tá scrúdú ag teacht an lá dár gcionn, b'fhéidir uair gach tamall má tá ag iarraidh súil siar leanúnach a dhéanamh ar thopaic atá clúdaithe sa rang agus go bhfillfear air dos na scrúdaithe. Seo stair na Sraithe Sóisearaí arís. Chuaigh mé tríd, fuair mé 50 fán gcéad ag ceann seo, níl sé ró-dhona. Deir sé liom cad a bhí ceart, cad a bhí mícheart. Tá tuairim agat ar conas tá ag éirí leat mar tá scrúdú ag teacht ar an tAontas Eorpach agus Éire sa rang an tseachtain seo, nó beidh sé seo mar cheann de na topaicí a bheidh i scrúdú an tsamhraidh, scrúdú an gheimhridh, pé rud atá ar siúl agat. Rud amháin eile, seo Tíreolaíocht na hArdteiste, dúirt an múinteoir leat, dúirt Pól leat, tá scrúdú ag teacht ar struchtúr an domhain. Tá's agat go bhfuil gluaiseacht ilchríochach agus sraitheanna an domhain agus screamh aigéanach, ilchríochach mar chuid de sin. Away leat. Tosaigh air. Déan an quiz. Féach conas a éiríonn leat. Déan é sin i gcomhair gach ceann de na quizeanna ar struchtúr an domhain. Haon. Dó. Trí. Muna bhfaigheann tú ach 80 fán gcéad, déan arís é. Faigh 100 fán gcéad. Ní gheobhaidh tú 100 fán gcéad ina scrúdú scríofa má fhaigheann tú 100 fán gcéad ins na quizeanna seo. Ach is tús ana mhaith a bheidh ann, tabharfaidh sé léiriú duit ar na heochairfhocail, beidh tuairim agat ar cad atá ag teacht, cad atá ag teastáil, cuir quiz le nótaí, staidéar ar na nótaí, nó le faire ar físeán, nó le cúpla iarpháipéar, agus ansin táimid ag caint ar bhogadh suas go dtí 50, 60, 70, 80, 90 fán gcéad. An rud beag seo an rud deireanach a thaispeánfaidh mé daoibh ar na quizeanna. Tá gineadóir randamach tráth na gceist, so tá's againn go bhfuil an topaic seo ag teacht, ach níl fhios againn cén meascán ceisteanna a chuirfidh Pól ar an scrúdú. Brú ar gineadóir randamach! Tabharfaidh sé quiz duit, bunaithe ar an trí chuid ar struchtúr an domhain, agus tá deich gceist ann, so piocfaidh sé na ceisteanna go randamach is is féidir leatsa scrúdú tapaidh a chur ort féin agus tú ag dul tríd. Sin iad na quizeanna tá siad ana ana mhaith mar shúil siar. I mbliain a haon agus a dó, déan arís agus arís agus arís agus arís agus arís iad go dtí nach féidir leat iad a fháil mícheart. Tús den scoth. I mbliain trí, cúig, sé, dein iad ach cuir le do chuid staidéar breise iad.